16 september ndi tsiku lomwe lili mkamwamkamwa mwa amalawi ambiri pozindikira kuti ndi tsiku lomwe tizakhale tikuponya voti makamaka kusankha mtsogoleri wa dziko lino aphungu a nyumba ya malamulo komanso kuposaposa kusankha akhansala omwe amatithandiza pa zochitika ziwiri zitatu za m'madera mwathu koma funso nkumati kodi ife ngati mzika za dziko lino takonzeka motani chifukwa tisaiwale kuti timavota kamodzi pa zaka 5 zilizonse kotero kuti chisankho chomwe tichite pakadali pano kusangalala kapena kulira ndi kwa zaka 5 takhalani pompo chifukwa mpulogalamu ino tikhale tikukambirana nkhani zokhudza ndale pa malawi pano ndi mmene zikuyendera komanso kampeni imene yayambikayi onsabede mukundionera pakadali pano muli ndi ine eh, waibizo in the building komanso mzanga amene waima apayo wisdom chiku aka mr man Yeah, so macheza athu alero tikhale tikucheza uku tikuyenda tifuna tikambirane nkhani makamaka zimene zikuchitika kwathu kuno sitingakane komanso sitingachitenso chonena kuti pa 16 september tikhale tikuponya voti imene tikhale tikusankha adindo osiyanasiyana mtsogoleri wa dziko lino a- aphungu a nyumba ya malamulo kuposaposa makhansala chimenechi ndithu ndi chimene dziko lathu likudikirira kuti chichitike ine ndi mzanga amene wayimapayo tikhale tikungozukuta nkhani ziwiri zitatu kufotokozerana tikuyenda tikulowera uku kuti kodi zinthu zake zikuyenda motani so takhalani pompa kuti mumve makamaka zimene tikhale tikukambirana ndi mzangayo ase Yeah, tiye tizilowera chakumeneko sure. Yeah, um, taona kuti ndale zafika pakulasi Mm. andale panopa ali sakugona ali yakaliyakali tikuona ndi mdima eh? ndi mdima kuti iyo ayi lero akutitu achakwera atu panopa akulowera kwakuti kuchitipa apeter mutalika nawo akulowera kwakuti jane ansah naye sakutani ma mp mmudzimu mbwee ali pa chipwirikiti tikungoona zikwangwani mmudzimu zili mpakalampakala Eh. kuti anthu panopo nthawi yakwana tangofotokoza kuti nthawi imene yazisankho ndiyofunika motani kwa ife ngati amalawi tiyambire kaye pamenepo nthawi iyi ndiyofunika kwambiri kwambiri koma ndiyike kaye pa izi tingobwerera makamaka pambuyo pang'ono amalawi amapanga note china chilichonse chomwe chikuchitika pa ground so apapa ndi- ndi pamapeto pa climax poti munthu inde utha kuzibakira ndikupeza kupeza ma chances okuti amalawi akuyika mkati kuti ndi amene mumafuna udza ndikuupakuladi utatso kumapanga kampeni komano amalawi osakubakira kamba kokuti china chiyonse chimene uma- umapanga kuma intro ku ah, kuzabwera pa middle amakhala akungokuyang'ana nde olo pa climax poti azibakira palibe chomwe chingaphule kanthu pandimva so kampeni apapa ndikuiona zakuti ili bwino kwa amene amatipula mbuyomo mbuyo mamene azibakira bwinobwino ili bwinobwino utha kumuona wina wake a- akafika ka ku mzimba akafika kuti osaphula kanthu pa 16 september why amalawi amangomuyang'ana kumambiri kuti oho kupanga chonchi ukupanga chonchi komano chosangalatsa nchoti kampeni ikuyenda bwino sinamvepo kuti ah, kwachitika mademo adadi aku ali ku- ku- ku ntchisi ali kuti sindinamve zikuyenda bwino siti kuvula za anayi ayi anthu sakuvula nde zana kufunika kwa chisankho chimenechi Mm. ndi kotani kwa amalawi kufunika ndi kuti ubwino wake kuti ubwino ndi ubwino ndotani kuti amalawi atenge nawo mbali makamaka pa zisankho zimenezi tiyambire kaye pamenepo tisanafike mkatikati mwa nkhani imeneyi okay ineyo ngati wachinyamata pa ground takumana ndi zinthu zambiri zodabwisa mwinanso anyamata anzanga atha kundibakira kuti "Ah, pakati apapadi zinthu sizinayende bwino so kufunikira ndi kwakuti tapezanso mwayi umene umachitika after nthawi akuti tisinthenso utsogoleri so apa pa pa 16 september apa ife ndi anyamata enanso tikhala kuti tikukapanga zokuti tisinthe kapena tibwerezenso nde nzofunikira kwambiri ndipo tingonena mobwereza pano kuti ndi ufulu wa nzika ina iliyonse kuti iponye voti tisaiwale kuti voti kumalawi kuno timaponya kamodzi pa 5 years Five years. kotero kuti tikasankha khansala mp kapena president wodabwitsa ndekuti kwa 5 Five years years. tikhala tikukanda Tikukukuta Eh, mano. tikukukuta mano tikuona zodabwitsa komanso tikapanga chisankho chabwino tikhalanso tikulandira zokoma ziwiri zitatu Ah, nkhani yathu tikuyenda ndingofuna kuti ah, tifotokoze makamaka ah, kuli ma presidential awiri ma presidential candidates awiri amene akuoneka kuti majayanti sipamalephera ndithu olo olo mu super league umapeza kuti pali matimu awiri enaka amene akuoneka kuti awawa o timu imene umati uli pamaoni wameta zoti striker ah, uyu uyuyuyu apanga zoopsa nde sitifuna kuti tikambe zambiri chifukwa nthawi yathu ndochepa tiyeni tifuna titenge chipani cha mcp ndi lazarus chakwera amene akuyenda ndi vitumbiko mumba komanso chipani cha democratic progressive party dpp chimene cha- cha- chikuyenda ndi a peter mutharika moso- mo- mobwera pambuyo ndi a jane ansah zipani ziwiri zimenezi tonse tikudziwa kuti zonsezi ndi zipani zikuluzikulu kumalawi kuno eh? gemu ukuiona bwanji ground gemu ndi ndiyochema kwambiri eh, yonunkhalinyi chifukwa chokuti mbali ina ingakhale anthu ochuluka timazaona zokuti akumapereka sapoti ku chipani chimene chichi cha dpp tikaonanso makamaka maresearch kauniuni anachitika pakati apa kumaonesa kuti dpp ndi yomwe ikutsogola komabe tika tikapita pa facebook ndisapite sokutali tikapita pa facebook kuona makamaka msonkhano wa mcp imene unakhomera tikaonanso wa dpp kumazati ah, kuti inu Anthu- anthu mesa mcp timaona ngati mukuida so mukuzazaso kuzaza sokoti

Ana- yo nda mcp kaya nda dpp mwaziwa nde amati ife ya ifeyo chipani chathu sichingatani sichingaluze ya makuti makuti mpaka namapanga zipolowe kuphwanyana manyumba kuotchana nyanjanjani zikuchitika ngati achinyamata zimenezi sitikuyenera tizichita nawo achinyamata zimenezi sitikuyenera tizikhala involved ngakhale ataonapo kuti apa mdipiti wa joyce banda tinaonanso panachitika ataki ina yake galimoto kugunda makamaka magalimoto apa mdipiti wa joyce banda zimenezo zachidziwikire ndi achinyamata ena ake ongo atumidwa apasa kanganyepe kena kake Tiyeni, tiyeni. apanga zimenezo tinaonanso uh, makamaka akabambe Mm. uh, nangoiwala district mundikhululukira koma nyawu zinatumidwanso kumene kunyamula zikwanje Ali mpaka na mabody- mabodyguard, ana- a- a- mai mabodyguard.
kumene nde mostlynso tikaona mavideos amene aja ah, nyawu zimenezo zimene akuoneka kuti achinyamata Anyamata. achinyamata aulimagazi ndothamanga Bobo, ali bobo. achinyamata sitikuyenera tizitenga nawo gawo lomati atipase zikwanje tikamukhape wina ake chifukwa kuti ah, atsogoleri amadana sizikuyenera zikhala choncho achinyamata tikuyenera tingoonesa pa 16 pa ah, tikapereke voti yathu tisanyinyirikeso Ah, tisinthe ngati ufuna kusintha timubwezeresenso ngati ufuna kumbwezeresa ntchito yathu ingokhala imeneyo koma usati Kukonza Malawi.
atitumide kuti tikapange zosakhala bwino ayi sitikuyenera titero mmene tikuterotu ndithu kuti ine ndi mzangayo tizibwera pamudzi pano kumagadabula nkhani zosiyanasiyana pamene tikuyandikira kuchita zisankho chifukwa ndi udindo wathu mtsogoleri amene akhale olamulira dziko lino alamulira aliyense ngakhale utakhala kuti iwe sunamutani sunamuvotere kotero kuti tizipasana ma update tizigadabula kupanga kuzukuta pachichewa chomveka bwino kuti tonse pamudzi pano tiziyendera limodzi okay tisanamalize mm. mawu ako ndotani ndi mmene ndale zikuyendera mmalawi muno iweyo tangofotokoza china chake mm. e, china chake chilichonse chimene ukhoza kufotokoza koma chooneka kuti nchomaliza komanso chokhuzana ndi mmene ndale kwathu kuno kumalawi zikuyendera monga momwe ndinanenera kuti zinthu apapa zafika pa climax aliyense akubwera ndi masweet talk ake akuzibakira so amalawi enawa timaonadi akumafika pokuti abalalika kuti nthawi inake amadya chiteze ndi ulamuliro umene akupita ku msonkhano kwawoko Eh. Zi- zikukhala bwanja apapa ndiye tikaonanso zomapereka ndalama kuwakopa anthu zimenezo zalesedwa komabe munthu amadya chiteze akupitanso ku msonkhano kwa yemweyonso so apapa ndi- ndizokuti tapeza mwayi okuti tikasinthe mtsogoleri nde sitikuyenaso zikhala ngati kuti tikuzipanikiza pa kampanipani pompaja pamene mtendere eh, tikuwuona ine pamodzi pano sindinene kuti sindikulimbikisa chipani chakuti kapena chipani chakuti koma ndingoneneranso apheso nalimene zinthu zikuyendera ndale panopa kutentha amene ukumvera eru ndale panopa tikapita ku msonkhano wa dpp akatikopa tikapita ku msonkhano wa mcp akatikopa so tisakopeke kwambiri ah, kuti tidzavoteso in the next 5 years so tingopangani chiganizo chanu chabwino yeah sure one sir okay guys mmene ndanena muja kuti awa anali mawu ake omaliza ine muulutsi wanu yemwe uja Waibizo pompano pa Nyasaland TV pamene timabwera ndi nkhani zosiyanasiyana zimene zimachitika m'madera mwathumu komanso ah, dziko lonse lapansi ndingoti mwakumva nonse ah, zikomo